Wawas fumu wawas fumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana amene amagonedwa ndi landlord wake mokakamizidwa chifukwa chakuti mtsikanayo adakanika kupereka lendi. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Emily. Emily ndi mtsikana amene ali ndi ana komanso anali ndi banja labwino adakwatirana ndi mnyamata amene amatchedwa Kennedy nde amakhala makhala makhala eh. Nde mu chaka cha 2025 Kennedy adayamba kudwala, munali mu September, nde amadwala madwala madwala mpakana December. Zosatira zake mu January kudwala kuja sikudasinthe. Nde Emily adapanga chiganizo chofuna kutuluka nyumba muja ndi cholinga choti apite kumudzi. Komano atafikira a landlord kuwawuza kuti ineyo ndifuna ndituluke nyumbamu ndifuna mpite kumudzi panopa zinthu zavuta, landlord uja adamuuza kuti ku miyezi imene akhalayi, Ndifuna ndrama. Zosatira zake Emily adamuuza landlord ineyo ndramazo ndilibe nkani ndupanga chiganizo chomapita kumudzi. Landlord ake a Meleka adamuuza kuti usavutike tipange chonchi ineyo undipase beans kamodzi ndramazo za lendizo usandipase ndipo panopa ukhala ulere kufikira mamuna wako apeze bwino. Emily atamva izi. Adaona kuti idali offer yabwino. Zotsatira zake anapereka beans kwa Mr Meleka. Mr Meleka anadya beans ija. Koma atadya beans ija kudapezeka kuti ankafuna kumadyabe daily, zinali kadyaubwelere. Zotsatira zake landlord uja ankafunabe kawirikawiri. Nde ankamfikira Emily, Emily akakana ankamuopseza, Ndikutulutsa mnyumbamo ngati sufuna kundipatsa beans. komanso undipatsa ndalama za miyezi imene wakhala ukukhala. Zotsatira zake Emily amapereka beans zija, amapereka beans zija mpakana mwezi watha. Mwezi watha anayeseranso kukana, anamuwuzanso chimodzimodzi. Ndiye anaperekanso beans zija amakhala, amakhala, amakhala. Ndiye wiki yatha anapanganso chimodzimodzi Mr. Meleka adamuyitana Emily undipeze ku nyumba. Emily ataona kuti ah Apapa zikuoneka kuti mamuna wangayu ndikumpanga chipongwe asakudziwa. Amazimva ngati iyeyo ndiolakwa kwambiri. Zosatira zake anagula poison ndicholinga choti angozipha. Nde atagula poison uja adamwa. Nde atamwa chonchija anagwa pansi phi. Komano munthawi imene amamwa iyeyu poison yi nkutinso munjira anthu amabwera kuzamuona mamuna wake. Zosatira zake anthu aja atafika pachiseko adayamba kuodika. Chodabwisa Emily samayankha nde anthu aja anali odabwa pozindikira kuti mamuna wake akudwala iyeyo ali kuti? Komanso kawiri kawiri tikabwera kunoku timampeza Emily mnyumbamu samasuntha chachitika ndi chani? Nde anthu aja adaziwa kuti china chake sichili bwino zosatira zake adakankha chiseko Chitseko chija chinaseguka sichidali chokhoma. Adalowa mnyumba muja kumpeza Emily ali pansi. Zosatira zake anamgwira komwe anaona thupi silili bwino. Adamtengera kuchipatala. Ma doctors atachekacheka ananena kuti munthuyu anamwetsedwa poison kapena kuti wamwa poison. Zosatira zake adamthandiza mpakana anakhala bwino. Atakhala bwino anthu aja adayamba kumfunsa, tatuuze kwenikweni chachitika ndi chani? Wokupasa poizoni n'ndani? Ye uja adanena kuti, Ineyo palibe amene wandipasa poizoni. Poizoniyu ndamwa ndi ineyo. Ndamwa ndi cholinga. Chikuchitika ndi chani? Anthu aja anafunsa. Ye uja sanabise adafotokoza. Alandlord anga amandipanga izi izi izi izi. Nde anthu aja atamva izi anamuuza Emily, ukuziwa chani? Imeneyi ndi police case. Tiye tipite ku police. Anapita ku police kukatsegula mlandu. Zosatira zake dzulo. landlord uja wamangidwa pa mlandu umenewu nde mamuna wake wa Emily anavaso zimene zachitika zosatira zake adayamba kumpepesa mkazi wake chonde ndikhulukire ukuwona mavuto amenewa chifukwa cha ine ine sindingakude kuti wakapanga chigololo kunja ndiwe mkazi woyipa izi ndi izi sindinganene choncho chifukwa chokuti udalibe njira ina iliyonse imene ukanapanga nkana udapereka thupi lako ndatha kuvetsa Emily naso anampepesa mamuna wake Zotsatira zake anthuwa banja lawo lili bwinobwino chifukwa chakuti mwamuna wake wa Emily adamvetsetsa koma mwamunayo akadadwalabe. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu enaake mutengere phunziro. Choyamba ndi ndimakamba nthawi zonse, ndi bwino azikazi anuwa kumawaphunzitsa mahaso. Ndibwino azikazi anuwa kumapezera zochita, zimathandiza pa mmawa. Zilibe ntchito zoti ukugwira ntchito kaya uli ndi ndalama koma ndi bwino kumupasa chochita mkazi wanu. Emily adali mkazi amene amapanga maganyu pofuna kudyesa ana ake 4 ndipo amayesesa koma mkaziyu adakhala zoti adampasa china chake cha phindu, china chake cha nzeru, ngati bizinesi yooneka bwino, akadatha kumsamala mamuna wake mpakana kuchira. Sakadapereka thupi lake. Nde akuluakulu chonde yambani kuwapangira zochita azikazi anu. Chinanso choti muziwe ndichi, ngati pamalo pamene ukukhalapo wakhalapo mosachepera zaka 5, chonde akuluakulu palibe munthu amene angathe kukuthamangisani chifukwa choti mukudwala, simupereka lendi. Osamazalola zimenezo. Kaya uli ku Joni, wakhala pamalopo kwa zaka 5 kaya 10, ukupereka lendi bwinobwino kenako uyamba kudwala, sakuyenera kukulipiritsa kufikira upeze bwino. Ndipo lamulo limatero. Zili ndi iwe kuchoka m'nyumba muja kufuna kwako osati kukuthamangitsa. Sakuyenera kukudulira madzi, sakuyenera kukudulira magesi. Sakuyenera kupanga zimenezo. Ndipo akapanga zimenezi ndi mlandu waukulu, mukuyenera mukasume.